ndị be anyị ka m wetakwalụ unu akụkọ ọzọ akọbugo akụkọ a mgbe mụ na ụmụazị nọ ka m kọzie ya sọ m o wee luo ofu oge o nwere ofu nwaanyị a na-akpọ nwaanyị eke

ọ zụba zụchasịa nwaanyị eke achịrị ọkụkọ na-ele na-azụkwa afịa ndị ọzọ ọ na-azụ mana ife na-emezi bụ na mgbe ọbụla nwaanyị eke mụrụ nwa ọ na-ete aka nwa a nwụrụ ọ na-emekwa ọ mụọ nke abụọ o terekwa aka nke a nwụrụkwa mana ọkụkọ niile azụ ụmụ o nwerọ nwa ụmụ ya na-anwụnụ ọ na nwaanyị eke a na-elelikwa akwa ya o a na-eme ife niile ahụ nọkata nwaanyị eke sị kekwanụ nke bụ na ya mụọ nwa ọ nwụrụ o wee jebe na nke omenka afụrụ n'anya dibịa wee jụọ ese ya nekwa ife na-eme na ọ na-abụ ya mụọ ụmụ ụmụ ya anwụọ nke a bụ nke ịtọ ka ọ mụgozi mgbe anwa nke ịtọ wee nwụkwa na ya amaazị ife ya ya eme ee omenka afụrụ n'anya sị ya pụta mana ọ kwa ị nwere ọkụkọ sị ya ee ọkụkọ a na-abụ ọ zụọ ụmụ o nwerọ nwa ya na ee onye ọ sọkwa fara ee ọ sị ya na ọkụkọ a na-ejikwa isi ụmụ ya agbanwe isi nwa gị ya lee ya bụ ọkụkọ ka ọ kpawazie ọkụkọ ọzọ ka ọ- ọ sị bụ ọkụkọ nke a na-amụrụ ya na na-abụ ọ mụchasịa ọ chịrị zụọ na ya elekwa ya na ọ nya ka ya ji akpata ego omenka afụrụ n'anya gbazikwa ya nkịtị ọ naba o wee dịkwa ime nke ọ- nke ikpeazụ a wee mụzie nya ọ balụ nwa nke anwa oyile ọna maka ọnwa ka nwa anwa amaka ọ baa nya oyile ọna o terekwa aka ka oyi- oyile ọna na-elute arọ isii arọ ịsaa arọ ịsatọ oyile ọna gbabilikwa nwụrụ mgbe a nwaanyị eke ara atụzi ime ọ tụdebego ime ọ na-ejekwa afịa na-elekwa ọkụkọ ya o jebezie afịa oyili ọna a nwụrụ anwụ esi na ndị mmụọ wee pụta ọ pụta ọ zachasịa ezi ọ saa efere o jee ozi niile dị n'ụlọ o jechasịa ọ kpaa nkụ o dobelu nne ya ka ọ ga na-aza ya bụ ezi ife ọ ga na-agụ bụ

kpili mgba oyile ọna ọkụkọ ka mma ka o jee saba efele ka ọkụkọ bịa saa kpili mgba oyile ọna ọkụkọ ka mma ka o jebe ozi o ka ọkụkọ bịa jee kpili mgba oyile ọna ọkụkọ ka mma ka ọ zaba ezi o ka ọkụkọ bịa zaa kpili mgba oyile ọna ọkụkọ ka mma ọ na-agụzi egwu ofu ọ na-eje ozi niile o jechasịa ọ pụọ nwaanyị eke anata ọ fụ na a zago ụnọ ya zaa ezi ya chuorie mmiri salie efele mee ife niile a ma ọ fụrọ onye mere ya ọ jụba ndị obodo na-asị fa kedu nwa nọ n'obodo a na-abịa ejere ya ozi na ka ya kene ya onye a jụọla ọ sị cha na ọ bụrọ ya onye a jụọla ọ sị cha na ọ bụrọ ya nnukwu ụbọchị ọzọ nwaanyị eke jebekwakwa afịa oyiliọna apụtakwa jebekwa ozi ka ọ na-eje ozi ọ na-agụkwa ka ọ zaba ezi yo ka ọ zaba ezi yo ka ọkụkọ bịa zaa mgbịlịmgba oyiliọna ọkụkọ ka mma ka o chube mmiri ka ọkụkọ bịa chuo mgbịlịmgba oyiliọna ọkụkọ ka mma ka o jebe nkụ ka ọkụkọ bịa jee mgbịlịmgba oyiliọna ọkụkọ ka mma ka ọ saba efele ka ọkụkọ bịa saa

ọ fụkwa ife niile anụ a na e jesigoro ya ozi ọ sị na ya ya amanatarịrị ife na-eje onye na-eje ozi a o wee jebekwa afịa mbọsị ọzọ jee pụọ nya bụ afịa o jeluro n'afịa ọ nachigha azụ pụta tacha n'ofu ebe wee na-eche ka ọ mara onye na-ejeli ya ozi a o terọkwa aka oyiliọna wee pụta wee zakpụ jebekwa ozi na-azakwa ezi ya na-agụkwa ka ọ zaba ezi ya oo, ka ọ zaba ezi ya oo, ka ọkụkọ bịa zaa mgbịlịmgba oyiliọna ọkụkọ ka mma ka o chube mmiri ka ọkụkọ bịa chuo mgbịlịmgba oyiliọna ọkụkọ ka mma ka o jebe ozi ya oo, ka ọkụkọ bịa jee mgbịlịmgba oyiliọna ọkụkọ ka mma ka ọ saba efele ka ọkụkọ bịa saa mgbịlịmgba oyiliọna ọkụkọ ka mma ka ọ zaba ezi ya o ka ọkụkọ bịa zaa mgbịlịmgba oyiliọna ọkụkọ ka mma nwaanyị eke wee si n'ọfịa wee tipụta oyiliọna nwa ya nwa m ọmaka oyiliọna oyiliọna agbụchanarị ya gbaba ọsọ ọ na-achụ oyiliọna oyiliọna na-agba ọ na-akpọ ya na-achụ ya ọ na-agba ọ na-agbapụta n'ụzọ mmiri ndị mmadụ na-achalị ya n'ụzọ maka na o nwerọ onye fụ oyiliọna sọsọ nyanwa na-afụ oyiliọna oyiliọna na-agbakwa ọ na-achụ ya ndị mmadụ chee na sị na ala apụbagokwu ya ka ife ọ na-achụ na-akpọ oyiliọna nwụ since eri mgbe ọ na- ọ na-achụ oyiliọna na-achụ oyiliọna na-achụ oyiliọna na-achụ eri oyiliọna chụgide ya oyiliọna wee gbaba n'ime ajọ ọfịa nwaanyị eke sokwara ya gbaba n'ime ajọ ọfịa luzie n'ime ajọ ọfịa ahụ ọ pụtabazị o wee bụrụ etu a ka nwaanyị eke na-akpa ego na e, rapụ ife gbasara ine nwa ya anya si wee jee akọsịkwara m ụnụ nke a